mɔgɔ min reçoit i ɲɛ b'a la a ka ca mɔgɔ tan duuru ye presque o bɛ kanu ani bɛn ani danaya de ko fɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye weleli kɛ o ka di an bɛɛ u ka bɔ an ka du kɔnɔ bi fɔlɔ an tun bɛ boli de ka dɔnnibaa ka bɔ an ka du kɔnɔ kalankɛla ba ka bɔ an ka du kɔnɔ mais sisan o tɛ yen dɛ balontanna ba ka bɔ an ka du kɔnɔ o de ka di bɛɛ ye I n'a fɔ Solo tun bɛ balon tan cogo min sisan ale balontannaw bɛ se ka mun kɛ n'o bɛ ɲɛ u bolo
Haidara maa maa bɛ balon tan n'i bɛ fɛ i ka dawula sɔrɔ balontan na kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ ya Wadudu sɛbɛn kɛmɛ fila mugan ani fila i bɛ shɛ finman kirikiri san muso ma n'i y'a kan tigɛ i bɛ kunkolo ci sɛmɛ min b'a kɔnɔ kana jɔn a la i b'o bila ale sini i b'a kaja i tora ka i na ko fɔ balonko la i bɛ ko fɔ a tɛ yɛlɛma fiyewu balimakɛ i y'a mɛn nin ko k'ale bɛ fɛ ka wari de mara k'ale bolola nafolo de tɛ jɔ mais kuma dɔw la fana an b'a confondre kun ta i ka wari sɔrɔta o n'i ka dépense bɛ taa hakɛ kelen na wari bɛ se ka mara cogo di
e bɛ waa tan sɔrɔ i ka so sara ye waa naani ye i ka nasɔngɔ o ka programme ye waa naani waa fila i bɛ t'a sɔrɔ i den dɔ man kɛnɛ walima fɛn dɔ bɛ se ka cun i yɛrɛ kan walima i ka kuran sara waa kelen e bɛ mun de mara
caman bɛ wari marabaliya ko fɔ ka sɔrɔ sɔrɔta de ka dɔgɔ kuma filɛ dɛ nka n'i bolola wari tɛ basigi o fana bɛ yen dɔw bɛ sɔrɔ kɛ mais a tɛ basigi a bɛ taa de ko fiɲɛ Olu bɛ se ka mun kɛ n'a sɔrɔ an balimakɛ ka kan y'o ye Haidara maa maa bɛ yen n'a sɔrɔ wari yɛrɛ yɛrɛ de bɛ sɔrɔ a kɛ de n'a fɔ min bɛ sɔrɔ de bɛ bɛn dépense ma fo a bɛ sɔrɔ a bɛ tiɲɛ o b'i jija ka Kurayisi de sɛbɛn n'o ye li ilafi Kurayisi ka taa sura in dafa siɲɛ wolowula o tuma n'a dafa siɲɛ wolowula a yɛrɛ b'a lajɛ n'a sera ka dugalen ladɔn sɔrɔ dugalen n'a ma ladɔn sɔrɔ walima furabulu b'a k'a la a b'i jija k'i tɛgɛ ko a la su kɔnɔntɔn A ka ca ala fɛ ni sɔrɔ kɔni bɛ kɛ a na basigi inshallah siga t'a la an balimakɛ ko k'a ye sofɛri ye nka sofɛriw fana an b'a ɲini u fɛ u ka kɛ maa ɲɛnama sofɛri maa ɲɛnama ka dɔgɔ dɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ sofɛriw bɛ boli diɲɛ don o don an ma émission si kɛ ka jigin ko sofɛri dɔ m'a fɔ ko n mago bɛ baara la mais kun ta i bɛ sofɛ ta ko tan i ni min bɛ bɛn a la o ka gɛlɛn segin ɲɔgɔn na i bɛ ni tan don i bɛn'a sɔrɔ i ni fila de bɛ bɛn a la segin si tɛ bɛn a la fayida ni sofɛkɛ ma n nka sofɛ k'a lajɛ ka sabali dɛ Aboubacar Haidara ma an bɛ sofɛ ɲini n'i bɛ fɛ ka sofɛri sɔrɔ yɛrɛ bɛ ko la ka la
Ni an balimamuso dɔ ye weleli kɛ ka bɔ faransi a ko k'ale ka ko de ka ca siri b'ale la ko caman caman b'a la balimamuso n'i tulo bɛ an na i bɛ weleli kɛ kunta ka nɛgɛjuru sira la a b'i dɛmɛ Fo n'a fɔra i ka saraka dɔrɔn de kan ka bɔ sinɔn a b'i dɛmɛ a seko n'a damayira la a seko la nɔgɔya la mɛ an k'a fɔ k'a jɛya i ye a bɛ se k'i dɛmɛ ala tɔgɔ la a bɛ se k'i dɛmɛ fɛn bɛɛ la fo fɛn min ye i ka saraka bɔtaw ye n'o bɛ se ka kɛ o la i yɛrɛ b'o bɔ balimamuso n b'i kalifa kunta la ala kama kunta a ka di n ye fana i ka kalifa in minɛ balimamuso n'i bɛ kunta wele a ka nɛgɛjuru sira filɛ min bɛ faransi ko dɔn wa

A tɔgɔ fɔ dɔnki mɛ n y'ale fana kalifa kunta la n'a taara kunta bɛn'a dɛmɛ cogo la cogo min na a bɛ se ka ɲa a bolo an balimakɛ ko k'ale ka ko ka gɛlɛn kojugu ko aa k'ale ka problème ka gɛlɛn dɛ ne ko n ko problème jumɛn don ko mandiya k'i ka mandiya a bɛ komi ale de ma ka go kabako
Ani bubakari hayidara an de kilisi la teliya la maa min bɛ n'i b'a fɛ ka mandiya sɔrɔ mandiya fiyewu i bɛ fɛ n'i bɔra kɔni i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ i ye fɛn dɔ kɛ ka bɔ a b'i jija a bɛ tulu ɲini a yɛrɛ bɛ tulu min mun min mana a yɛrɛ diya a b'a fɔ tulu in na tu bisimila koli ye dɔn minɛ Dɔn ye jinɛ masa minɛ jinɛ masa ye niminɛ masa minɛ niminɛ mɛlɛkɛ masa minɛ k'i bɔ i diyabaw cɛ la k'i bɔ i kanubaw cɛ la ni n ko kanu ni n ko kanu n m'a fɔ jinɛ kanu ni n ko fa n m'a fɔ jinɛ fa ne ko ne karisa kanu fa a ka diɲɛ cɛw ani diɲɛ musow minɛ o sɔn ani o biɲɛ cɛ n'o sɔn o biɲɛ ma se ka fara u kana fara ne karisa la ne ko ala a kɛra siɲɛ wolonwula a ye bɛn nibali
n'i ye nin kɛ i bɛ nafa sɔrɔ mɛlɛkɛ tɛ jigin maa kan waati si fo k'a sɔrɔ i kanubaw ni i diyabaw kɔni k' i sa ka bɔ de cɛ ne ye nin mana kɛ nafa sɔrɔ Ala k'a ɲɛ ka di a ma, o y'a ne ta ye, anhan, inchallah ɛɛ an balimakɛ ko ko bana de b'ale la ko kuru b'ale kɛrɛ a kɛrɛ kelen na, Hayidara maa o maa bɛ yen ni bana dɔ b'i la i ma ɲɛ sɔrɔ a la fiyewu, awɔ, tabatiyada siɲɛ wolonwula i b'a kalan i b'a fiyɛ n'a kɔni m'a ban dɔrɔn o tuma siran
kalan siɲɛ joli siɲɛ wolonwula i b'a kalan dɔrɔn i b'a yɔrɔ fiyɛ n'i da ti a yɔrɔ sɔrɔ i bɛ daji k'i tɛgɛ denkɔni fitinin na i b'a yɔrɔ saalo ka jigin n'i kɔni a ma ban dɔrɔn i kan ka sira ta a tɛ tɔ to foyi la inshallah kunta an b'i fo a ko k'ale bɛ baara la a bɛ baara kɛ yɔrɔ la nka ale bɛ fɛ ka sannayɛlɛn sɔrɔ dɛ Hayidara maa maa bɛ fɛ ka sannayɔrɔ sɔrɔ n'i bɛ baara kɛ i bɛ suratul fatiha de sɛbɛn siɲɛ kɛmɛ rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bil haqqi wa anta khayrul fatihin siɲɛ kɛmɛ i bɛ sɔrɔ ka worojɛden kɛmɛ ɲini n'i ye worojɛden kɛmɛ ɲini i b'a kɛ kolon kɔnɔ i bɛ nasi in k'a kɛ i b'a susu dɔɔni f'a bɛɛ ka don ɲɔgɔn na n'i y'a da tile la n'a mugu bɔra k'a k'i koji la i b'a ko ɲɛgɛn tɛ sabara tɛ walima k'a kɛ minɛn dɔ kɔnɔ bidon dɔ kɔnɔ ka kasadiyalan k'a la i bɛ to k'a mɔ i bɛ sankɔrɔta sɔrɔ

O tuma su o su n'i ye ji kɛ minɛn kɔnɔ i bɛ nasi dɔ k'a la ka parfum k'a la i b'a ko su 12 ɔ o kɔfɛ i tɛ su 12 sɔrɔ n'i ma baara sɔrɔ, Alahu akbar, fo n'i jɔnna baara in na, Alahu akbar, o bɛɛ kɔni b'a la mais i bɛ dɔ kɔni sɔrɔ i bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na, baasi t'a la, k'olu ye soudeur de ye, aa ko nka cogoya ka gɛlɛn dɛ
bon Hayidara maa maa ye sudɛri ye n'a ko cogoya ka gɛlɛn n'a fɔ fɛn tɛ sɔrɔ o tuma an b'o di kuma fin na a tigilama yan'a ka bɔ da fɛ n'o jɛra fɛn bɛ seli tɛ seli t'a la a b'a fɔ tu bisimilahi k'o to yen sɔn sogori k'i ni baara wara k'i suruku sondo basulu dalangolo ne karisa ne tɛgɛlangolo bɔtɔ filɛ n ka da fɛ yanni tile ka bin ala ka ne karisa tɛgɛ fa ka ne tɛgɛ fa ɲabari ɲabari ɲabari ne ala ne ba kira Hayidara ne ye diɲɛ ye ne ye nin kɛ n'i bɔra ni fɛn bɛ dɔ bɛ don ala ka dɔ suuru an kan an balimakɛ ko k'ale ta ye furu de ye a ye da maa min ma furu sɔrɔ a ye furu ko fɔ a ka ca na ale bɛ jɛ sɔrɔtu akiya tu kɔnɔ sɔrɔtu juma na a ye dɔ bɛ yen ko aw tɛ diyara ta na la fa wa taara ko ka ka ɲuman walima dalayi minɛ la minɛ tɛyara kɛnɛ siɲɛ saba ka fɔlɔ sida k'a to k'a fɛn bɛɛ k'a filan sida tun bɛ sabanan a jala o tuma furu siri yɔrɔ mɔgɔ bɛ kɛ fɛn min kɔnɔ a o dɔn woro

N'i ko bafilo ma ko sanuba u b'a dɔn jiri la n'i y'o faa i b'a kɛ sa kɔnɔ i b'a bɛn nin bolo i b'a ni nasi in bɛɛ tobi k'a dun i kelen foyi tɛ bila nasi la mɔ ta la walima ko ta la yanni san ka yɛlɛma i bɛ se ka wari di maa ma k'a a yɛrɛ dɛmɛ dɛ i bɛ se ka jaka bɔ i bɛ se alihamdulila alihamdulila ɛ an balimamuso ko k'ale lajɔlen de don ale bɛ fɛ a den ka kɛ filanin ye ko hali n'a kɛra naani ye k'o tɛ digi ale la

bɔrɔ b'a la ayiwa ko ale kɔni ta ko bɛ na de ka n'i yɛrɛ kɛ hɔrɔnmuso cɛ ɲumanin ye ka na si ale fɛ aa ko kɛmɛ bɛ k'ale tɔɔrɔ kosɛbɛ Hayidara ka maa ɲini la hawula wala quwwata illa mhm. billahi al-aliyyil azim k'a sɛbɛn siɲɛ bi kɔnɔntɔn ani mhm. kɔnɔntɔn jiri t'a la foyi t'a la k'a mhm. ka to k'a ko tile kɔnɔntɔn a bɛ a bɛ a bɛ na ni jɔ Allahu akbar an balimakɛ ye weleli kɛ a ko problème ba fila de b'ale la mais n balimakɛ in b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnni ma n b'ale fo parce que fɛn dɔ b'ale la o ka di ne yɛrɛ ye diɲɛlatigɛ la fɛn min ka di n ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ la o b'ale la ka hami ni i balima ye o man ca ɔ surtout ka tila ka weleli kɛ ka ɲinini kɛ a balimakɛ ka denko la an b'a ɲini ala fɛ ala ka den di a balimakɛ ma n b'a ɲini balimakɛ fana fɛ ni a tulo bɛ n na Kunta bɛ fayida d'a ma mais a ka di n ye ala ye denko baara dɔnni di Kunta ma a ka di n ye a ka wuli ka se Kunta ma Kunta k'a dɛmɛ denko in baara la ni ala ni kira jɛnna n'a ye a den a balimakɛ o muso bɛ den da a kɔ la n' ala sɔnna ko denko i b'a fayida di mais n b'a bila ka taa i ya kafilu
kuma filɛ de Ka ya kafilu sɛbɛn ka wala kɔnɔ fa a tɛ jate a tɛ jate fa ka fa fa ka fa o tuma a b'a di muso ma a b'a bɛ tile bi naani ni kelen walima tile bi naani a bɛɛ ka ɲi fajiri mana seli a ɲɛ ma ko a da ma ko ka bɔli fa la k'a min denko ye ni ala sɔnna kafilu a ka ca inshallah Kunta continue a ko k'ale yɛrɛ hamina min b'a yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen ma k'o ye a ka so a ma se k'a ka so jɔ a yɛrɛ ye Hayidara an nana n'o ye qulillahumma malikal mulk an ye min fɔ ka tɛmɛ fo ka taa se bi gayri hisabin a b'a sɛbɛn siɲɛ fila mimu bi saba de b'a kɔnɔ siɲɛ kelen mimu tan ni duuru filanan mimu tan ni duuru a bɛ mimu bi saba ma a b'a bɛɛ dayɛlɛ n'a y'a bɛɛ dayɛlɛ a bɛ se k'a don a kɔnɔ dɔrɔn ala k'a ka du jɔ sen nɔgɔya ye hali n'a sera sɛbɛnni kelen ma o bɛ sɔrɔ o tuma a bɛ nasi ko su wolowula o tuma nasi tɔ kelen a bɛ t'o funfun terrain na a m'a fɔ terrain b'a bolo wa

An y'a di ale dɔrɔn, ale dɔrɔn de ma, awɔ, a bɛ ji fitinin soli, awɔ, a b'a fɔ tu bisimilahi, unhun, tomisun fila, unhun, denni kelen, unhun, denni ye ko ka d'a fa ye, unhun, denni ye ko ka d'a ba ye, unhun, denni fa ye denni kanu kunu, unhun, k'a juguman fɔɔnɔ, unhun, denni ba ye denni kanu kunu, unhun, k'a juguman fɔɔnɔ, unhun, karisa a ka ne karisa kanu, unhun, a ka n juguman fɔɔnɔ, awɔ, a ka nin tu a la siɲɛ saba, awɔ, a k'i dɛn a ka, a k'a di muso ma, ɔnhɔn, a ka se ka ji min a bɛ s'a kɔnɔ cogo min na dɔrɔn. A n'a sera a kɔnɔ dɔrɔn u tɛ kɛlɛ tugu a bɛ wele k'a f'i ye c ayiwa ale kelen dɔrɔn de kelen de b'a kɛ nka ni ne yɛrɛ y'a kɛ baasi t'a la dɛ y'a sɔrɔ bawo rokiya de tora a la kuma tɛ nin kɔfɛ kunta an b'i fo nin na kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ nɛgɛjuru sira di ani i ye kirisiba naani min kɛrɛnkɛrɛn ni an ye an b'a dabɔ parce que an lajɛbaa caman bɛ tunga fɛ kɛrɛnkɛrɛnni ma n'an filɛbaga ye kɛmɛ i b'a sɔrɔ bi seegin o ye Côte d'Ivoire kaw ye faransikaw b'a la Italie b'a la Espagne b'a la Canada Montréal b'a la New York b'a la Londres b'a la an ka foli bɛ an kanubaa bɛɛ lajɛlen ye Mauritanie Congo Brazza Congo Kinshasa an ka foli b'aw ye

N'i y'o k'a ɲɛfɛ dɔrɔn i bɛ an sɔrɔ o de la o de ye o ye kɔfɛmɔgɔw ye mais yankaw olu bɛ se k'a wele direct la u b'a sɔrɔ n'o ye 79 19 53 43 o ye Kunta ka nɛgɛjuru sira ye a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don ATT bugu ma n'o ye 26 mars kɔfɛ n'i ye nin numéro ninnu wele mobili caman b'a bolo et puis mobili wuli ko Mobili wulili ka di kunbɛn o ka nɔgɔ a ma ni fɛn bɛɛ ye an bɛ kunta fo o la kunta an bɛ taa sisan kirisi fan fɛ wagati sera mais n'i ye kirisi fɔ fɛn dɔ bɛ o ye laada ye bɛɛ sɔnna min ma k'a fɔ kunta kuntiw n'a ye dugawu kɛ dugawu bɛ minɛ ɔ ala kɔni y'o musajabu ala y'o ta k'o d'i ma a ka d'an ye i ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ mɔgɔw k'u ka hamina ta a ka d'an ye fana mɔgɔw k'u ka ji bɔ ka ji dayɛlɛ ka bila u kɛrɛfɛ ka hamina ta ni duwawu ye u ka nkalon bɔ an da mɔgɔ caman ye nin ta duwawu dɔrɔn ta a ye min ɲɛ o ye ala de b'a dɔn muso dɔ ye ne wele a ko k'ale ji ta walahi ala ye n seere k'ale ji ta n'a ka ŋaniya ye ŋaniya jumɛn bana b'a la ale yɛrɛ ma bana ye ɲini ko bana ka ban ale y'a ɲini dɔrɔn Ala hamina ko dɔ b'a la ala k'o k'ale mais ale y'a min bana dɔ b'ale la a ka ca san tan ye bana in kɔni de tununn'ale la k'ale kɔni m'a ye fɔlɔ walahi muso dɔ ye nin fɔ ye a ye wele kɛrɛnkɛrɛnni ma k'a fɔ a bɛ se ka k'a tulo bɛ n'a yɛrɛ donc ce qui est sûr an b'a ɲini fɛ ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ mɔgɔw k'u hamina ko ta k'u ka ji bila u kɛrɛfɛ i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ k'an filɛ i bɛ se k'i ka ji ta inshallah k'a kɛ Donc hakika an bɛ bɛɛ fo la k'u waleɲumandɔn i ye kirisi naani min kɛrɛnkɛrɛnni ma k'i b'o di an ma kado la ne yɛrɛ bɛ n ka téléphone bila enregistrement na sisan an bɛ tɛmɛ n'a ye inshallah ayiwa Sheikh Ali Boubacar Haidara aha a kirisiba naani a bɛɛ ye tulubaara de ye a bɛɛ tulubaara ye a bɛɛ bɛ kɛ tulu de la siɲɛ wolonwula walima siɲɛ saba Haidara n'i y'a kɛ don min ka bɔ i b'a nɔ ye ni Ala sɔnna a ma fɔlɔ fɔlɔ o ye tu bisimilahi kalo bɔra min
kalo bɔra a banna tile bɔra min tile bɔra a banna kalo ka yɛlɛmanja ale tile ka yɛlɛmanja olu y'o ta k'o di e karisa ma
k'i b'i yɛrɛ tɔgɔ fɔ Kalo ka yɛlɛmanja ale tile ka yɛlɛmanja u y'o ta k'o di e karisa ma kabi bi bi fo lahara ne ko ala ne ko a kira an bɛ bɔ kala dɔrɔn yɛrɛ ta don n'i ye nin kɛ ka bɔ i bɛ nafa sɔrɔ a filanan o ye tu bisimilahi cɛw ko jama musow ko jama

k'a kɛ n yɛrɛ la diɲɛ cɛw ani diɲɛ musow n'u ɲɛ dara n kan u ka n kanu n'u ɲɛ ma da n kan u ka n kanu n'u ye n kumakan mɛn u ka n kanu ka bɔ diɲɛ na fo lahara ne ko ala ne ko a kira kɛrɛnkɛrɛn bɛ ni fɛn min ye o ye ba naare de ye Mɛ n'i m'a sɔrɔ tulu o tulu i j'a kɛ ba naare ba naare la
k'i ɲɛ mun ka sɔrɔ hali tulu tɛ Allahu akbar n yɛrɛ ye nin enregistré ala ka n' ala sɔnna ala a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ kunta fo hakili la mɔgɔw ye faamuyaliba sɔrɔ nin na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunta ka nɛgɛjuru sira an b'o di mɔgɔw ma o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni dugawu ta yɔrɔ ye n' ala sɔnna

sosan diinɛ sosan tɛ ne yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira o y'o ye sosan tɛ tɛ sosan diinɛ sosan tɛ bi wolonwula ni saba tan ani saba bi wolonwula ani kɔnɔntɔn bi wolonwula ani kelen n'o ye sosan sosan tɛ tɛ sosan diinɛ sosan tɛ hakilila wagati kɔni ani cɛkɔrɔba kɔrɔ kona fɛn min ye kunta kunte ye an b'a ɲini a fɛ nin wagati in na a ka dugawu kɛ an ye ɛɛ solo ne yɛrɛ bɛ n ka ji dayɛlɛ ni ji t'i bolo a kɛra mɔnɛ ye basaraw bolo bɛ nɛgɛ la solo bɛ kamera la sécurité an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ɛɛ kunta kunte ayiwa bisimila

a sɔrɔ ta bi an b'a bila yan an bɛ a jira bɛɛ la k'a fɔ sini ni ala ma an ka jɔn jira na an ni ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan fa hami ma itura pe an n'ale bɛ kari ɲɔgɔn na yan ni sa a la dɔw ko halisa an ka foli ani tan ni bɛɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma an ka imisɔn min n'a bɛ tɛmɛ arajo la bi an yɛlɛɛnɛntura sini su an bɛ yɛlɛɛnɛnturazɛrɛ n'o bɛ bɛn di masi ka dugu samɛden ka dugu jɛ di masi la an bɛ yɛlɛɛnɛnturazɛrɛ dimanche fana ka tigi ka dugu jɛ fɛn min ye lundi la an b' an bɛ yɛlɛ fara la 23h o kɔfɛ fana fɛn min ye lundi ka dugu jɛ mardi la o la an bɛ yɛlɛ fɛn min ye o la an bɛ yɛlɛ 0h pile ni ala sɔnna a ma o ye programme dilen aw ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ la wari kelen wale ɲuman dɔn Mɛrikdi ani siti o ye an bɛ bɛɛ fɔ la ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka fɔ sa ale kun waramatula la wara ka tugu